biko ife a chọrọ ikwu na onye a chọrọ advice chọrọ ndụmọdụ o nwee ife ị nwere ya enye ndụmọdụ ị ga-enye ya dele ya na comment ọ ya nọ na comment section wee pickzie from there aghọsị m ụzọ bie memere ka mmadụ mara mee use na ihe na edit comment ya or whatsoever wee mee video ọ bịara my dm so na-agwazi m sị m biko sister na o nwe problem ọ na-eface na this eh, South anụ na o nwe problem ọ na-eface na ya aka anago sense na ya aka anagoli eli mgbe na ọ dị ka guys na ọ Chukwu nna kpọpụta m na ọ Chukwu ị fụ ndị na-eme appreciate ị fụ ndị na-eme appreciate on my this my handwork on this my platform not some of you will be insult will be saying a lot of things that is they insult me like say na you dey buy data for me

I dey just say ndị ala ndị anụmanụ ndị nke nwa ndị nke you know etins otu ndị Igbo sikwa im na ụghachi ikwukwu okwu sometimes a na-use um, ndị ala onye ala dịka ị na-afụta ya as no insult i nee m anya physical ị fụ m in life I don't insult person papa mama I don't insult person but this is a word m na-use wee eme my own content so that na ọ ya aba oke unu from from iyi a m kpọrọ nwee ike mezie onye ọ listen ife m na-akọ ọfụma wee nwee ike banye isi ịghọtago ị na-asị na-asị na m na-eme mmadụ insult real life I don't insult human being ma ndị m tọrọ atọ ma ndị tọọ m adị m akparị mmadụ so ịbịazi n'ebe a sị na m na-akparị ụmụ nwoke be anyị ife m ji use ọnụ mkpalị a bụ ọ, ife m ji use bụ ka fa wee nwee ike gee video m geruo ya n'isi wee nwee ike mụta ife ịghọta because o nwere ife dịka na fa na-akpakwuzi akpakwu n'ife fa ji ele naanị ukwu nwaanyị obodo ọ nke a na-ewekasị m arụ so ọ ya mere m ji use that word so ka m ga straight my point you understand so this person na-agwa m na ya nwere mmịnwụ and na mmịnwụ anụwa na o butere ya n'obodo a na o nwerọ mmịnwụ wee si from Nigeria wee bịa here ọ bịa o si from Nigeria bịa ọ dị normal wee bịazie ebe ọ wee bụ na ife a na-ala because ọkwa nlakọrịta si dis na fa na-alike nyama to nyama na fa da alike okpu nnabuenyi ịghọtago na o yi okpu nnabuenyi lina obere oge nke nwaanyị amịchapụ ya wee bido wee surube ihe nsuru nọọ ife a ka o megidezi nọọ ka o si wee je- wee jete mmịnwụ mụ biko na ọ chọrọ ka ndị mmadụ nye ya advice na this comment section so ị fụsịsịa the video watchie ruo n'ebe o jedebe ife i nwere at- ndụmọdụ chi inye nye drop your own uh, opinion uh, or your own uh, advice under the comment section so that ọ ya afụ ya mara ife ọ ga-eme ọ sị na ya chee na bai n'okwu niile na mgbọ niile a na-atụ na-adị ya gbum gbum gbum n'isi na na ọ chọghị ịna Naiji- back to Nigeria but na ya amarọ ka ọ ya-esi wee jebe wee sịba nwaanyị na ya chọrọ ịnụ ya wara na ya nwa bụ mmịnwụ na ya amarọ ma ọ nya je soba ndị bu mmị- bu mmịnwụ- mmịnwụ ibe ya ka ọ nya je mee gịnị ifere na-emezie n'obodo anụwa na-aghọta mana na ndị be anyị anyị aghọtala na obodo anụwa na-aghọta ịmụ ife mmịnwụ a gasị ịghọtago na o nwere ike ibute nwaanyị like this nwaanyị a nka bụkwa ntị ochie ntị ọfụ na o nwere ike ibute nwaanyị nwaanyị asị ya ee eh, even me I'm not okay I'm not eh, hey I'm sick I'm sick wena I'm sick hey my bram sick then the person na ya nwa na-ajụsị ya si why you say you are sick what is wrong with you ọ sị ya na ya bụ mmịnwụ you know na fa ada hide the things but na ya na-eche ka ọ nawa naijiria ka ka esi wee nwaanyị bụ the mmịnwụ ọ ya ekwe ngwata ya na ya bụ mmịnwụ ka ya nwa wee gwa ya na ya nwa bi m- bụ bụ mmịnwụ ka family nwebazie ya together na ya amazị ka o esi wee mee ya bụ ife si biko si m tinye ya ndụmọdụ ọ bụrụ na onwego onye bụ mmịnwụ o bute from n'ukwu nwaanyị ụmụ n'ikpu nwaanyị obodo wee na-aba anyị ka ka o si succeed wee nụọ nwaanyị na ike agwụgo ya na ya na ya trygidego na ya chọzie ịna ife na fa amụgo ibụọ ọ mụrụ ofu na utu onye nka mụọ ofu utu onye nka na ya chọrọ ịma in fact na chukwu mee ebere ọ bụrụ nwaanyị nwaanyị na ya ya lapụ fa naba ka o jee be anyị nụọ nwaanyị but na mmịnwụ issue a bụ problem ya biko na ọ chọrọ ịnụ advice na comment section ka ife fa chọrọ ka fa mee o nwee platform nwee ike ị na-organize mmịnwụ mmịnwụ people na group ka e luo ebe a wee chọba or something like that o nwere idea kọwara ya na under comment section ọ dị free ọ dị free to express onwe to me on dm gị nwa ya amakwa ya ọ ya bịa na comment section check ya mara ife unu kwu biko kenenu ọ bụrụ na o nwere platform na o nwere ka esi organize ya mmịnwụ mmịnwụ meet each other something like that biko drop your own opinion